Ndị be anyị ekenekwa m unu ndewonụ ụmụnne m arụ arụ akarịana na be anyị arụ akarịanụ n'ana Igbo bikonu unu na-ene anya n'ihe onyonyo a unu afụ nwata nwoke a na-ekwu okwu na-emegharị ọnụ afa ya bụ Ichie Udealọ Ichie Chinyeaka Udealọ ọ bụ onye Aguleri oke dibịa na Aguleri Unu nekwanụ anya n'enu, unu afụ na onye nwa nọkwa n'enu ebe a. Nwoke a, nwoke a, nwata nwoke a wee bụ na o nwere otu nzuzo a you know, na-emeri ya kidnapping. Unu nee anya n'aka ekpe, unu afụ aro m tinyere n'ana. Ndị a, otu a bụ otu ndị a na-emeri ya kidnapping, na-harvest organ ụmụ nwanne anyị. Unu nekwanụ anya n'enu, unu afụ nwata nwa ikorobịa m tinyere emoji na-ebe akwa. Nwata nwa ikorobịa a, nwatakịrị na-agbara onwe ya mbọ, na-anya ọkada, O wee bụ na ọ chọpụtara ihe ndị otu nzuzo a this gang na-arụrụ nwa dibịa ọrụ na-eme o wee maybe o threatenigo ha na ọ ga-eje lapụta ha ha wee larụ nwa ikorobịa wee gbuo ya ka ọ hapụ ije kọ ihe ha na-eme wee gbuo ya wee beri ya aka ya naabọ beri ya ụkwụ ya naabọ wee jeburu ya wee nie n'ọfịa e wee na-achọgharị nwa ikorobịa achọgide gị o nweghị onye ma ebe ọ nọ ị fụrụ ya then unu ma na ihe dị n'ụwa mgbe ị mekatara arụ megide arụ megide arụ ọbara ndị niine i gburu achụba gị e wee jide ndị otu nzuzo a and ka e jidere ha na-etre kụgide ha ihe ka ha kwuo ihe ha na-eme ha ekwughọ maka gịnị nwa dibịa gbara ha ndụ wee sị ha ha emekatakwana n'ụwa a mepee ọnụ kwuo ihe ọbụna ha na-eme na ụbọsị ọbụna ha mepere ọnụ kwuo kpam kwuo ihe ọbụna ha na-eme ha bụrụ ozu bụrụ ndị nwụrụ anwụ ka ha kụgidere ha ihe ọ bụrụ na unu nee anya n'ihe onyonyo ọfụma ịghọtago maybe ị zoomuo ya unu afụ na akụnyego ha ọnụ kanda kụnye ha isi aba okpu mgbe ha fụzi ha na ọ bụkwa na ha ekwughọ ihe ha na-eme na a ga-egbukwa ha ha wee mepezie ọnụ wee sabazie asịsa kwube ihe niile ha na-eme na ọ nwa dibịa bụ ichie Chinyeaka Udealọ ọ bụ ichie na-ene anya onye rụgide arụrụ ana rụgide arụrụ ana na-arụ arụ ana o je kuru okpu mmee mmee a na-ele 500 kpunye n'isi ị na-etu ichie chief ị na-etu ya afa ị maha na arụrụ ana na o ji ọbara aṅụ ọbara ndị mmadụ ka ọ bụ na-ene ya na ị fụ ya n'enu ebe ị chee na ezigbo mmadụ nee anya n'enu ka unu fụ ya unu eche na ezigbo mmadụ unu amaghọ na onye a bụ you know na ọbara ndị mmadụ ka ọ na-elive on then mgbe a kụgideziri ndị a ha wee confess ya mgbe nwoke a fụziri na e jidena ndị otu ya ihe o mere ọ gbafuo a na-achọgharị ya na-achọgharị ya na-achọgharị ya chineke wee mee ebere wee chọta ebe ọ nọ ọ bịaghị ebe a ndị na-agba ya ajụjụ ọnụ ahụ ndị security Anambra State mana a sị na o nwere nwa ikorobịa nwata nwoke a gburu nwata nwa dibịa a gburu nie n'ukwu arụsị ya a wee na-ajụ ya ajụjụ na o wee sị na nwata nwa ikorobịa na ọ- na ọ gwọrọ ya ọya gwọchaa ya ọya wee sị ya na ukwu arụsị sị na ewu na ọkụkọ ka a ga-eji wee kwụ ya ụgwọ o wee sị nwata nwa- nwata dibịa ewu na ọkụkọ gụọ jee n'ahịa jee goro ewu na ọkụkọ hapụ ya pụọ ọ si afọ na-agba na-agbụ ya ụgwọ na-agbụ ya ụgwọ nwata nwoke achọghị ịbịa kwụ dị arụsị ụgwọ o wee jee wee kpee ya n'arụsị na arụsị gburu nwata dibịa mgbe a- arụsị gburu nwata nwa ikorobịa mgbe arụsị gbuziri ndị be ha wee wee buru ozu ya wee bịa wee sị ya nezie ozu ya mara ihe ọ chọrọ iji ya wee mee na ọ nya o wee nizie ya n'okwu arụsị ya nna e akụkọ karịrị bikonụ ndị be anyị akụkọ karịrị arụ arụ akarịa na be anyị biko wetuonụ obi ana ka unu gegodi ihe nwa ikoro ihe nwa oke dibịa na-ekwu ka unu mara na ụfọdụ ihe ọ na-ekwu unu ekwetana ya bikọs unu ma etu e jidere ọ ma nkwetezi ọ ga na-asịsị asị mana ndị otu nzuzo asachago na asịsa arụ niile ọ na-akpa na na-ene ya anya ọ nọ ọnọ ọkọ ọkọ na-amụ ọ nọ ọnọ unu amago nke o bute n'aka ọkọ T junction Nna e, biko wetugodunụ obi ana ka unu gee arụ nwoke a na-akpa. Geenụ ntị ka unu nụ ihe o kwuru. Ekenekwa m unu ọzọ. Biko like yanụ, subscribe, sharerụnụ m vidio o. Ndewonụ, daalụnụ. Ka anyị gee ihe o kwuru. Ekenele m gị.
Em, Kedu afa gị? Ụdanya Ụbọagụ. Onye nne ka ị bụ? Oke. Ee, kedu ebe ị na-alụ? nke omenala ị na-eme ọ bụ alụsị ka i bu ka ọ bụ ka ọ bụ dibịa ka ị na-eme oke alụsị ka ị na-eve oke o nwere ebe ọzọ ị na-alụ ka ọ sọsọ alụsị ka ị na-eve oke ị na-agwọ ọya nya native doctor ka ị bụ ị bụ dibịa na-evekwu alụsị alụsị ahụ ọ bụ alụsị obodo ka ọ bụ alụsị nke aka gị oke alụsị butere na Igala oke alụsị a bụ i ji agwọ ndị ọya ka o nwere ihe ọzọ ọ na-alụ dị iche na-abụrọ ka ọ bụ nya ka i ji agwọ ndị ọya ị na-etinye mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ wa na-agwọ ndị ọya ka ọ sọsọ alụsị nwa oke tikwu alụsị na ya o nwere ọya ndị a bụ ị na-agwọ i tinyerọ alụsị na ọ bụrụ sọsọ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ kawa niile oke nya ihe ị na-agwọ ọ bụ onye amosu na-enye nsogbu ka o nwere anọdụ ọya ị na-agwọ ọ bụ ọbara ulu oke o nwere e, gọọmenti ọ makwalụ na ị nọ oke gọọmenti ma na ị nọ oke o nwere allegation e nwere against you bụ ụmụ aro nwa gbulu mmadụ wee bele parts wee lee va sị na va gbuchiri mmadụ ahụ wee bịa na be gị wee gbaa ndụ na va ya ekwutere that they will not disclose it na va gbuchere mmadụ ahụ wee sị na va achọrọ ka onye ọbụla leak ye the information ee eh, va achọrọ ka onye ọbụla kwutie n'ebe ndị ọzọ ya anụ na va mere ụdị alụ ahụ va wee bịa na be gị wee bịa gbaa ndụ ọ bụ eziokwu ka ntụ eziokwu ka ọ bụ ị gbalị va mba ị gbalị va mba ị bụrụdị va mbụ na i mechezili gbaa va ndụ ka ị gbachalị va mba mana mgbe ị bịara ọvụ a jụrụ gị sị gị ị gbalị va ndụ ị sị kpaa na ị gbarọ va ndụ i kwetekwa kata na ị gbalị ndụ ee oke egwu tụrụ gị mgbe ahụ mana kata nwa na i kwetezi na ị gbalị va ndụ sị va va ekwute nye oge i kwulu anyị n'ibe na mgbe ahụ va gbachalị ndụ ahụ ka va ya ekwute nye ị malị na alụ ka va meli o nwere onye ị kọlụ na na ọgwụ mme bịalị be gị bịa ṅụa alụsị na vee disclose ru na vee ekwutere ife ọjọọ va mere o nwere onye ị kọrọ ọ dị mma bụ ife ahụ i mere considering na alụsị bụ ife kwesịrị iji na-abụ ife eziokwu bụ alụsị alụsị bụ ife eji mara alụsị bụ ikwu eziokwu nya kpatara na ndị omenala na-ekwusi na omenala bụ nya bụ ife ndị Igbo bu ụzọ wee mebe tupu ụka wee bịaba kedu ife kpatazịrị e ji mezie alụ then i believe na alụsị ya echekwa ndị ahụ mere alụ bịalị ṅụa alụsị na be gị ka va ya ekwute nye maka na alụsị kwesịrị ime va expose ịgba va enu kedu ka ọ ji ka alụsị ahụ ji dị- dịzi aka ka ọ- ka ọ- ka ọ- ka ọ dị proper bụ ụdị ahụ i ji gba ndụ ahụ Ife niile m na-eme na ọkụ ntị apụtara na mmadụ ya. Hmm? Ọ ka na ihe mere. then mistake ahụ i meli ọ bụ ọ na-abụ i mee mistake alụsị esolu gị mee ka i believe na mistake ahụ i meli na alụsị emeri Hmm? wezụrụ gị osolu gị mee na ọ gị meli nke ahụ then i mee ụdị mistake ahụ i meli a na wee gbara ndị ahụ ndụ after ka ha mechara ife ọjọọ o nwere ka alụsị ji apịa gị ọpịpịa maka ife ahụ i mere ka na alụsị apịarọ gị ọpịpịa nwere obele nsogbu oke o nwere allegation ọzọ ebutere kata a nụrụ a sị na o nwere onye i nyiri na be gị na ọ alụsị gị gbulie kata m batara ka m na-anụ nke ahụ kedu ife mere
onye e nyiri na be m afa ya bụ Ejimọfọ Ụdasa Ejimọfọ bịalị mgbe ọ ya anaghị ọ bụ na amụsi ji enwezọ ya ọya ogide ọ dị ike m wee sị ya jee na nwaanyị ka o kpe ekpere kpechezi ekpe ka amụsi a wepụ aka ka m nwe ike zọta ahụ ya bụla ezigbo ọpịa zụtara aza nwunye egwela agwụ nne ya sokwu ya nọdụ na be m m na-ele nwanne ya soro m na be m nwunye m na-ejekwa ozi na-egwu enyi Ejimọfọ wee nọdụ nwechi nwe m ọgụ ọ kpecha ekpele ka m hụrụ m nwoke ya ka na-arụ o kwere nkwa na ya akpụtala ewu ma ya dịcha mma Ejimọfọ adịcha mma Ejimọfọ kpụtara ewu ọ na jebe ọrụ mgbe arọ mgbe arọ na-abụ ịtọ nwunye m wee gwa nwunye Ejimọfọ maka na nne na ya bụ nwanne m wee gwa ya sị ya jee gwa Ejimọfọ ka ọ bịa ka o nye nne nwaanyị ndị a n'otu aka ozi ejima ejima ejima ọsị ya nya si nwunye m nọdụ ka agụ ewu na agụ agụ ewu gwa m mụ ji egote ewu ka m gbuo nkwe nwunye m bịa kọlụ m sị ya ngara apịa o wee mecha o wee kpọ nnele nwanne o wee kpọ nnele si ya nke bụ ha na-eji ọga na nne nwaanyị aka ebe ọ dịchalụ mma nnele o jele gwa ya ejima ọ bala mba nwunye ejima ọ kwuru nke ekwuche ejima ọ bala mba ntinye aka m

ndị na-egbu mmadụ were na-agwọ ọgwụ ego kedu ya ndụmọdụ i nwere ike ịdụ va ọ bụ na e mechara apụ gị na mmadụ wee mecha bịa ọzọ na be gị ma ọ bụ na onye alụ alụ ọlụ ana ma o gbuo mmadụ sị gị gbaa ndụ ka ọ gbaa ndụ ka ihe ikwute nye ihe mie ngwa dị ejere